foli de ye waritɛ ma mali tereso waritɛ munna bɛ foli d'a ma sabula waritɛmu dɔgɔkun tɛmɛnen a bɔra ka jamukan dɔ kɛ ni a bɛ kesɔn dacli tɛ kan ne y'a lajɛ n y'a aperese kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ pur n bɛ se ka min ko sɛlin de miiriri misi dela ne de bɛdo denmisɛn2de ma ban mɛn u ye ne kɔni ye minnu lajɛ n bɛ se ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni misi ye a diyara kosɛbɛ ee e yɔrɔ tɛ min kan ka taga nin fara fɛ an ka dɔn lamɛn la i fana bɛ administration kɔnɔ i bɛ jamana tɔgɔla baara kɛ bi bi in na an ka f- jamana foroba baara bɛ cogo di a ka kɛnɛ wa est ce que a bɛ ka jamana kɔnɔdenw wasa baara kɛcogo a bɛ k'an wasa wa ayiwa ɛɛ, kuma de bɛ na ni kuma ye an bɛ yɔrɔ dɔ la tile faso baara an tɛ se ka ban a ma cogo si la nka eh, ne donna administration kɔnɔ an b'a fɔ cogo min na faso baara ni a fangabulonw ka ko dɔw de dilan waati nka ne tɛ faso baarakɛla ye n tɛ fonctionnaire ye n ye n ban ka don a dabɔn kama don sabu n y'a ye n b'a kalanna tuma min k'a kɔnɔkow dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ min sɛbɛnnen bɛ ani min bɛ kɛ u tɛ kelen ye u ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan ni baji donc mɔgɔ tɛ kala ye ka t'i ɲɛ curu a la bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn ne bɛ n yɛrɛ dɔn cogo min n bɛ baara kɛ cogo min n ka laɲini ye min ye k'a fɔ ko n bɛ taa n yɛrɛ bila minan kɔnɔ i bɛ bila mɔgɔw ka eh, n b'a fɔ cogo di jate kɔnɔ minnu n'u ko i ka min kɛ i jagoyalen bɛ k'o kɛ e dun b'a dɔn a bɛ kɛla kun min na o tɛ bɛn i ma walima a bɛ fɔla k'i k'a kɛ cogo min o t'i taabolo ye kɛlɛ bɛ bɔ a la ɔ yanni i ka taa don bɛɛ kɛ kɛlɛ ye i bɛ taa dɔ k'i yɛrɛ ye fan wɛrɛ fɛ nka ni faso mago jɔr'i la n'u y'i wele a karisa nin yɔrɔ in na anw hakili la i kan ka se k'an dɛmɛ walima an b'a fɛ i k'i jeniyɔrɔ fin nin ko in na o kɔni o ye jagoya ye donc kɔmi i donna ka bɔ i bɛ dɔ dɔn a la ɔ mais bi est ce que an ka jamana foroba baara ka kɛnɛ a ni la wa e yɛrɛ ka yecogo la a bɛ ka jamanadenw ni wasa wa an an bɛ tiɲɛ de fɔ yan dɛ awɔ ayi tiɲɛ yɛrɛ la ne ka yeli la ne ka jate la n m'a fɔ a bɛɛ kolon n m'a fɔ dɔw tɛ k'u jeniyɔrɔ fin n m'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ tɛ yen Minnu san mugan san bi saba san bi naani sɛgɛn ni wɔsi u da u ta dan ye tɛ tɛmɛ u kan nka n'i y'a bakuruba ta k'a bɛɛ filɛ yɔrɔ min yɛrɛ bɛ ne degun a la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye fɛn fila ye fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ an ka foroba baara la hali n'u ye ɲuman kɛ i b'a sɔrɔ u ye nafolo min tiɲɛ o ɲumankɛtɔ walima u ye nafolo min don o ɲumankɛtɔ la o tun bɛ se k'o ɲuman ɲɔgɔn tan nase an ma n'i y'an suma jamana tɔw ma o ye gɛlɛyaba dɔ ye sabu o b'a yira k'a fɔ hali min bɛ ka baara kɛ a bɛ ka baara kɛ sira dɔ fɛ min tɔnɔ ka dɔgɔn dɔnniya de t'a la wa tɛri
a siɲɛ caman a dɔnniya t'a la an k'o fana fɔ filanan eh, min bɛ n degun an bɛ ka baara kɛ suko dugusɛjɛ suko dugusɛjɛ suko dugusɛjɛ foroba baara tɛ sɔn o ma an ka kɔrɔlen sira fɛ an bɛnbaw ye min yira an na baara tun bɛ boloda a la dɔgɔmani o tun ye san duuru de ye a la kunbaba i n'a fɔ maliden tun bɛ kalan cogo min fo san mugan ni duuru olu tun bɛ baara boloda fo san mugan ni duuru ni ne bɛ kɛnɛ kan ne bɛ baara jutigɛ ka n hakili jagabɔ ni min ye ka baara kɛ ni min ye de o ye ni den min bangena ne ka baara daminɛ tuma fo ka t'o den balikuya ne bɛ sira de labɛn ka baara de kɛ ka ko de dilan walasa o bɛ jɔ tuma min na ka jɔ o b'a sɔrɔ o ka mɔgɔya siga t'a la a tɛ se ka kɛ dɛsɛbaatɔ ye
donc an balimaw a bɔra ka ye o kuma tɛ minnu kan n delila ka n da se a ma ka tɛmɛ ko mali fonction publique foroba cakɛ foroba cakɛda yɔrɔ ninnu minnu bɛ yen u ka jɔda ye jumɛn de ye mali kura ko la a b'a ye k'a fɔ émission in na o sera da sera fɛn caman ma n sera ka yɔrɔ minnu ta o de kɛra ninnu yɔrɔ ninnu ye ni o da sera i n'a fɔ yuruguyurugu ma an ka structures la i b'a ye k'a fɔ mali ka ɲɛtaga yɛrɛ yɛrɛ pour que a ka sinsin c'est vrai a bɛ k'a fɔ ko population ka wuli ka fasodenw faso jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an ka hɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ n'an m'o baara kɛ fiyewu parce que an bɛ kɛlɛ mun na mali front front ka ca kɛlɛda ka ca a kɛlɛda fɔlɔ ye jumɛn ye o ye an ni terroriste minnu bɛ yen n'o bɛ ɲɔgɔn na o y'a fɔlɔ ye a kɛlɛda filanan ye jumɛn ye o ye mali bɛ diɲɛ min kɔnɔ mali t'a yɛrɛ kelen na kɛlɛ dɔ de bɛ senna diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ min bɛ yen ni jamana dɔw bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan k'u ka hɛrɛ ɲini cogo min na ni an b'a fɔ o ma ko géopolitique Ukraine ka mankan daminɛnen a b'a ye k'a fɔ tubabu jamanaw y'u fara ɲɔgɔn kan bon an bɛ taabolo dɔ de kɔnɔ ni faransi kɛlen bɛ ka jamana minnu mara ka tɛmɛ ni ale bɛ faransi tigɛ dalen bɛ olu jamana ka nafolo kan wa jamana jamana ni e de ko k'i bɛ bɔ o kɔnɔ sa parce que faransi bɛ ka balo anw de la ni e de ko i bɛ bɔ o kɔnɔ sa i b'a ye k'a fɔ o bɛ gɛrɛnɛ ta ka ɲɛsin i ma o bɛ farafinɲɔgɔn de ta ka bila i yɛrɛ la o de la tuma dɔ la an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que danga munumunu ni adamadenw a ka hakɛ to kuma kɔnɔ mais tuma dɔ la a b'an bila a fɔli la parce que n'i ye farafinɲɔgɔn ye farafinɲɔgɔn bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ tubabu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ wɛrɛw kɛlɛ a i kan ka ɲininkali kɛ farafin sugu jumɛn de don kɔsa in na an bɔla ka farafin dɔ ye faransi a b'a k'a yɛrɛ kɛ ko ale ye faransɛ de ye f'a b'a essayer ko ko dunanw bɛ taa la olu fɛ yen ko dunanw kan ka eh, nali dabila géopolitique mankan mun kɔnɔ mali ye position dɔ de ta ni a bɛ fɛ ka fara rusila jamana ninnu ni chine ninnu fɛn ninnu kan o man di tubabu ye tubabu y'a ye k'a fɔ mali bɛna ka bɔ u bolo donc o bɛ se ka gɛrɛnɛ fɛn o fɛn ta ka sɛgɛn se mali ma o b'o baara kɛ donc maliyɛn bɛɛ ka bila o kunna o bɔlen kɔfɛ mali bɛ jamana ye jamana min ni an bɛ kɔgɔji ma sɔrɔ donc o fana ye gɛlɛya dɔ de ye fo mali kan ka baara kɛ o yɔrɔ kan pour que jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o sira kan o bɔlen kɔfɛ kalan tiɲɛna an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ni kalan tiɲɛna jamana kɔnɔ i k'a ye k'a fɔ jamana kana sini kan ka mɔgɔ jɔrɔ mali école tiɲɛnen de don vraiment mɔgɔw kan ka baara minnu kɛ jamana kɔnɔ kalan tɛ ka taga o taabolo fɛ fo ka baara kɛ o yɔrɔ kan gɛlɛya fana ye jumɛn ye tuguni an ka institution mali ka cakɛdaba minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ sababu ye ka na ni kunkelenna ye walasa jamana ka se ka taa ɲɛfɛ a b'a ye k'a fɔ olu cakɛdaw caman bɛ yen kɛlɛya de b'a la donc o bɛɛ ye kɛlɛda dɔ ye maliyɛnw kan ka baara lase baara kɛ u kan ɔ kɛlɛda dɔ fana ye jumɛn de ye o ye yuruguyuruguba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni yuruguyurugu in n'a kan ka kɛlɛ ɔ a b'a ye k'a fɔ jɛmukan minnu fɔra n'a fɔra ko eh, fɛn min ye foroba cakɛyɔrɔw olu jɔda ye min ye mali kurako la o da sera fɛn dɔw ma fɛn minnu bɛ an bɛ fɛ don nataw la ortm ka ninnu jɛkulu caman jɛmukan caman kɛ ɛɛ foroba baarakɛlaw caman de bɛ yen u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la a heure la wa u tɛ jigin jigin heure la forokɛla baarakɛlaw caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ n'i mago jɔra a dɔw la signature la tant que i ma surafan de di e mago tɛ ɲɛnabɔ da sera o ma émission in na a baarakɛla dɔ de bɛ yen ni a fɔra ko marché de bɛ yen ko mɔgɔw ka taa postuler i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ tugu 10 pourcent kɔ 20 pourcent kɔ tuma dɔ la o yɛrɛ b'a fɛ marché yɛrɛ kan ka exécuter cogo minnu na o wari bɛɛ ka taa olu bolo an ka cakɛda dɔ bɛ yen a wariko dɔ ɲagamuna wari dira wari ɲagamuna a dira entrepreneur minnu ma tellement que min ye marché dira ɲɛmɔgɔ minnu fɛ u y'a wari fori fori fori fori entrepreneur yɛrɛ même wari yɛrɛ taara dɛsɛ a ma se ka baara kɛ mais a kuma ma se ka wɔyɔ ka taa ɲɛfɛ entrepreneur b'a dɔn min kɛra o ale tɛ se ka nɔ minɛ o ale tɛ se ka nɔ minɛ donc u y'a kuma ta ta ka cogo sugu k'a mɔtɔn mɔtɔn ko minisiri y'a essayer k'a bɛ a kuma ko b'a ko gérer pour que entrepreneur ka se ka baara tɔ laban donc mali foroba cakɛda au lieu que u ka maliyɛnw dɛmɛ entrepreneurs dɛmɛ pour que u ka se ka taa ɲɛfɛ olu de bɛ tɔɔrɔ ta ka lase entrepreneurs ma ka sababu kɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ u nana k'u bɛ investir mali la tellement que u y'a ko caya caya u taara ka taga u sigi fan wɛrɛ fɛ a bɛ hakili jigin terikɛ dɔ ka kuma dɔ la mariko a ko ko ale ni maliyɛn dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ banki la a taara opération na maliyɛn de don a nana a tun bɛ fɛ ka investir mali la a tun bɛ fɛ ka izini dɔ de jɔ yan tellement que a nana u y'a ko caya da la takisi de ɛnpo de u y'a ko caya caya da la a taara ka taa entreprise ta ka taa sigi senegal a taara senegal senegalaw y'a ɲininka a bɛna entreprise min dayɛlɛ a bɛna kɛ sababu ye ka baara joli lase senegalaw ma u y'o jateminɛ ka calcul bɔ k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la non seulement a bɛna baara lase senegalaw ma a bɛna kɛ sababu ye fana eh, jamana fana bɛ se ka ɛnpo eh, eh, takisi ni ɛnpo sɔrɔ cogo minnu na donc o ye accepté a sigila u fɛ dɔw fana n ye dɔ fana ka kan mɛn o bɔra maliyɛnw de don o bɔra kanada k'o bɛna sigi mali la ka entreprise dayɛlɛ u y'a ko caya caya o da la u taara ka taa entreprise nin sigi Côte d'Ivoire nin n'a ɲɔgɔnna caman caman an bɔra ka scandale dɔw mɛn waati dɔw la minnu tun bɛ fɛ ka énergie fana eh, courant ko ɲɛnabɔ kulukoro ko pour que u bɛ courant di mali ma da nɔgɔ la cogo minnu na an b'o kɛra k'a sɔrɔ an ka premier ministre bube ala ka hinɛ a la o y'a sɔrɔ ale tun bɛ eh, secrétaire général de présidence la an y'o a y'o kunukunukunu nka an y'o kumaw mɛn a journal fɛnw na e a ko nana avorter donc an balimaw vraiment an bɛ yɔrɔ minnu na bi pour que mali yɛrɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la maliyɛnw yɛrɛ kan ka baara kɛ o yɛrɛ kan an b'a fɔ asimi goyita ɲɛ na ɛɛ ne ka hakilina ye min ye sujet dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen baara dɔw bɛ yen projet dɔw bɛ yen n'a bilala sen na présidence yɛrɛ ka a ko ta k'a ko a ko ta tigɛ la k'a ko sɛgɛsɛgɛ fo ka taa se a dan na

Donc kɔlɔsili de ka kan ka kɛ baara la ka mɔgɔw jateminɛ est-ce que jate o ka baara min kɛ est-ce que an bɛ ka jaabi minnu kɔnɔ o la c'est vrai que n'i ye mɔgɔ bila baara la i bɛ k'a kɔnɔ ni jaabi dɔ de ye c'est comme i ye mɔgɔ ci quoi est-ce que ci kɛra ci kɛra est-ce que a kɛra a kɛcogo la ci laɲini ye jumɛn de ye mais ni mɔgɔw taara ka bila baara la ten N'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka ko in kɛ u b'a fɔ ko ko fɛn t'i bɔ a la wa n'i bilala fonction publique la dɔrɔn garantie de b'i bolo fo mɔgɔ tɛ se k'i gɛn bilen mais il faut que o mentalité in kan ka yɛlɛmɛ quoi il faut que mɔgɔw k'a dɔn n'i bɛ privé la cogo min na ko dɔ bɛ n'i m'a kɛ ka ɲɛ i bɛ baara bila cogo min na donc ni i bɛ public la fana gouvernement ka baara kɛ la i ka kan ka dɔn k'a fɔ ko ko bɛ ko la n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ bɔ baara la pewu. fo o hakilina ninnu kan ka fo siran ka don mɔgɔ la tant que o fɛn ninnu ma kɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw tɛna ko dɔw ɲɛ sɔrɔ i bɛ taa gouvernement baarakɛyɔrɔ la tuma dɔ la i bɛ taa dɔw de sɔrɔ carte jeu la i bɛ taa dɔw de sɔrɔ i yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ u t'a fɛ k'i lamɛn yɛrɛ aw dun saralen don o de kama aw dun saralen don pour que aw ka se ka jama ka jama lafiya cogo minnu na ko bɛɛ tɛ se ka jɛya jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko yuruguyurugu zéro ko corruption zéro bɛ yen corruption zéro a tɛ a mana kɛ cogo o cogo dɔw b'u ka fɛn kɛ mais fɛɛrɛ ka kɛ nin caman ka bɔ in na tant que yuruguyurugu ma se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ hali an bɛ sécurité ko ko min na a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an bɛ sécurité ko min na lakana ko min na a tɛ ɲɛnabɔ yuruguyurugu n'a ma bɔ jamana kɔnɔ lakana tɛ segin parce que yuruguyurugu yɛrɛ y'a yɛrɛ damana lakanabaliya de ye a yɛrɛ dama jamana laka- lakanabaliya de ye donc fo a se ko k'a lajɛ o ko ninnu dɔw bɛ yen a ka se ka dabila cogoya minnu na ɔ ni fɛɛrɛ ma se ka ɲini u la a ka da la k'a fɔ a bɛ se ka ni gɛlɛya yɛrɛ ye an ka an ka jamana kɔnɔ donc o ko in fo a ka se ka a lajɛ donc ORTM bɔra ka nin émission min kɛ ye ne bɛ se k'a fɔ n b'u fo o la k'a fɔ ko u ni ce nin n'a ɲɔgɔn si caman u ka ninnu ɲɔ- ɲɔgɔn si caman u k'a multiplier u k'a caya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ k'i kun o kɛyɔrɔ tun bɛ yen i b'o kalan bon administration tun bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye i ma deli ka place kɛ mais yɔrɔw tun bɛ yen a bɛ ɲɛfɔ i ye mais bi mɔgɔw bɛ administration baara a bɛ fɔ min ma ko les règles élémentaires c'est à dire que baara tɛ ɲɛ dɔnniya min kɔ o yɛrɛ tɛ mɔgɔw la donc a caman ye u t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ bilen ɔ mais président olu nana u nana u baarakɛyɔrɔ la cogo di u nana u ɲɛmɔgɔya u y'o sɔrɔ cogo di ɔ ee ee an b'o de f'i ye n ko bɛɛ y'i ka baara kɛ jagokun ye min bɛ mɔgɔ ta n'o y'a ka baarakɛyɔrɔ kɛ jagokun ye a tɛna tabali ta wa e ye mɔgɔ ta an ye mɔgɔw ye yan diplôme foyi t'u bolo eh, diplôme bɛ san i komi an bɛ taa marabatiga san cogo min e y'o ta ne ye eh, eh, ou bien a ye note san e yɛrɛ k'a lajɛ beka i bɛ taa dɔgɔtɔrɔw kalanyɔrɔ ou bien i bɛ taa an ka école bɛɛ ɛ note bɛ san dɔw bɛ diplôme sɔrɔ u ma na école la san bɛɛ bon e b'i munumunu n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye e mana taa o sigilen sɔrɔ tabali kɔfɛ k'o dɔgɔtɔrɔ ye e ni ala cɛ o bolo bɛ gosi e bɛ sɔn o k'e opérer wa e mana taa justice la ka t'o sigilen sɔrɔ yen k'o de bɛna sariya tigɛ a dun ma se école la don kelen o bɛ mun tigɛ a bɛ wari de tigɛ a kɔni tɛna sariya tigɛ donc nin bɛɛ lajɛlen an ye o note san n'o o diplôme san n'i wulila i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ Mali la diplôme bɛɛ fo n'i ma min ɲini fo n'i ma wari bila i kun a bɛna kɛ min ye ka sira t'o la ɔ ni e fana bɛ ta baara la n'i kan ka ta min b'i ta n'o ko k'i ka miliyɔn kelen sara e ye miliyɔn kelen sara ka don n'e donna i ka i ka hakilila fɔlɔ ye mun ye i ye min sara i b'o ɲini i ye min sara i b'o ɲini mais i tɛ dan o ɲinini ma dɛ i fana b'o ɲɔgɔn caman de ɲini ɔ nin bɛɛ lajɛlen n'i ye nin bɛɛ tugun tugun ɲɔgɔn na o de bɛ yen mais mali n'an bɛ fɛ ka mali kura kɛ parce que an bɛ dingɛ dingɛ kɔnɔ an ka jogo juguya an ka sɔn juguya de y'an jigi dingɛ kɔnɔ wa émission minnu bɛ yen feuilleton minnu bɛ yen u bɛ to ka feuilleton minnu bɔ vraiment a ka nin feuilleton ninnu a ka ninnu dɔw jɔ quoi an bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ORTM kan ka kɛ la télé engagée une télé engagée chaque fois a ka bɔ ka fɛn dɔw di maliyɛnw ma minnu bɛ dusu don maliyɛnw na ale bɛ maliyɛnw ka se ka dɔnniya sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ faamuyali sɔrɔ u ka jamana ko la hali sɔrɔ minnu bɛ mali kɔnɔ maliyɛnw bɛ se ka wuli ka jɔ minnu kɛ ka émission ni fɛnw kɛ o n'a ɲɔgɔn si kama a feuilleton ninnu fɛn ninnu filɛ nin ye cɛ a ye ninnu dɔw dabila an feuilleton brésilien feuilleton indien bon an bɛ temps perdu ninnu fɛn ninnu na n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka wari don ninnu fɛn na k'a san ne yɛrɛ fɛ dɔrɔn a kana a ye wari don fɛn wɛrɛw la eh, mali cinéaste caman bɛ yen minnu bɛ eh, fɛnw bɔ a ye wari don mali mali acteurs minnu bɛ yen mali la minnu bɛ cinéma domaine na voilà réalisateur minnu bɛ a ye nafolo ta ka don olu la u ka fɛn ɲɛnamaw produit ka n'a d'anw ma sinon ninnu fɛn ninnu filɛ nin ye a bɛ c'est c'est juste euh, des choses b'u ka mɔgɔw ka comportement dɔrɔn de yɛlɛmɛ mɔgɔw b'a ye u b'a copier u b'a fɔ k'u b'a mariage mariage fɛn surtout minnu bɛ euh, mariage ninnu fa amour fɛn ninnu mɔgɔw b'a essayer k'u b'o fɛn ninnu copier k'u ka vie mara fɛn tout ça la télé est là pour éduquer la télé c'est c'est est là pour pour sensibiliser l'éducation télé nana o de kama dɔnku ni émission n'a ɲɔgɔn si o kan ka caya an ka teleso la a kɛra ORTM 1 a kɛra ORTM 2 dɔnku hali an ka média privé fɛn fɛn bɛ yen gouvernement kan ka se k'a lajɛ programme jumɛn de bɛ ninnu bolo parce que ni hali ni gouvernement bɛ ka baara ɲɛnama kɛ n'i y'a sɔrɔ média dɔw bɛ yen olu bɛ ka sensibilisation sugu dɔw kɛ sensibilisation minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw lafili i ka baara bɛ kɛ fu ye o bolo baara bɛ kɛ fu de e ka baara ɲɛsin maa minnu ma olu yɛrɛ ka sara tɛ e la olu yɛrɛ t'a dɔn k'i bɛ ka sanji jukɔrɔ wɔsi dɔnku i kɛra privé ye o i kɛra public ye o jamana ye kelen a bɛɛ jamana de ye i kɛra fonction publique baarakɛla o i bɛ privé la o i ye sɛnɛkɛla ye o a bɛɛ jamana kelen de dɔnku il faut que jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛli kɛ ka taga o sira de kan teleso fana kan ka kɛ télé engagé de ye walasa u ka taga nin sira kan u ka dɔ fara hali bi communication kan surtout an bɛ waati min na an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen de la n'o ye terrorisme ko kɛlɛ ye n'o ye hali bi géopolitique ko mankan minnu bɛ sen na c'est une période critique

Nin ye baara ye baara minnu bɛ yen maliyɛnw an kan ka se ka taa nin sira fɛ ɔ fonction publique baarakɛlaw n'olu ma jɔ o jɔyɔrɔ la nin baara in bɛɛ bɛ kɛ fu de n ti yɛrɛ parce que n'a fɔra fonction publique dɔwɛrɛ tɛ aw nana sigi jamana de kama pour que jamana kun kelenna jamana bɛ se ka taa hɛrɛ sɔrɔ sini don nataw la cogo min na aw b'o réflexion de kɛ aw b'o réflexion de kɛ dɔnku an bɔra ko an b'an hakilita di o la o bɔlen kɔfɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen an b'o fɔ a b'a ye k'a fɔ ONG ka ca an ka jamana kɔnɔ ONG baden de bɛ minnu bɛ ka Mali dɛmɛ a ka baara la il faut que Mali fana k'a préparer ONG kɛlen bɛ ka doni minnu ta Mali k'a labɛn o doni tali kama ni ONG fana wulila ka bɔ yen don min na a kana kɛ kɔlɔlɔ ye an bolo parce que o fana problème fana bɛ yen parce que i b'a ye k'a fɔ ONG fana bɛ na an ka ɲɛmɔgɔba caman bɛ yen o bɛ direction na fɛnw na dɔnniya b'u la mais ONG nana o bɛ i b'a sɔrɔ congé ta dɔrɔn ka taga olu baara la coordinateurya la fɛnya la mais i b'a sɔrɔ o tigiw b'u yɛrɛ di cogo min na ONG na gouvernement baarakɛla o t'o yɛrɛ di ten mais an b'a faamu an b'a faamu dɔnku an bɛ transition na fo hakilina fana ka yɛlɛma an b'a faamu parce que i bɛ gouvernement baarakɛla i b'i yɛrɛ faga ko min ye mɔgɔ tɛ k'a dɔn ye n'i ye a sɔrɔ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ k'a dɔn yɔrɔ min na i bɛ taa yen de koyi mɔgɔ si tɛ mɔgɔ barika ɲini na bɛɛ bɛ k'i ta de ɲini de dɔnku i b'a ye k'a fɔ baarakɛyɔrɔ dɔw la mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ faga baara la k'u cɛsiri baara la u tɛ jate a tɛ dɔw ye e yɛrɛ min bɛ i bɛ ka baara kɛ seere la n'i ma farati tellement que yuruguyurugu b'a a circuit kɔnɔna na o bɛ e éjecter k'e gɛn ka bɔ a yɔrɔ la ninnu bɛɛ de ka kan ka dabila jamana ko la ni an y'a an seko kɛ an ka jamana ko la k'an ka jamana jɔ ka ɲɛ mɔgɔw bɛ sara minnu nɔfɛ saraw bɛ sɔrɔ n ko mɔgɔ dɔ delila k'a fɔ ko mali ko mali la ko sara bɛ se ka doubler mais n'i y'a jateminɛ tiɲɛ de don avec toutes les richesses qu'on a vous pensez que a b'a ɲɛna ko tubabuw bɛna bɛna affluer an ka dafa an ka jamana kan gansan tɛ gansan tɛ yan mais a kana a yɛrɛ nɛgɛn o tɛ kɛ o ti kɛ a bɛ kɛ comme si comme si mɔgɔw tɛ ka histoire jateminɛ quoi tubabuw ye taali fɛn fɛn kɛ diɲɛ yɔrɔ la yɔrɔ u y'a daminɛ fɔlɔfɔlɔ la u nana an fɛ u tila ka segin ka taa tila ka segin ka na tuguni u na u ye nafolo ɲini de parce que olu bɛ ka dɔnniya ɲini kuma bɛɛ tubabuw bɛ dɔnniya bɛ développer fɔlɔ la o tun nana o kɔfɛ ko mali ye esclave ko mali ye a pays enclavé de ye sɔrɔ tɛ a bɛɛ désert de ye mais o ye dɔnniyaw développer dɔnniyaw développer ka recherche kɛ ka na jaa nafolo de bɛ jamana in kɔnɔ pour que o bɛ se ka na cogo di o ye ka gouvernement dɔw sigi an dala olu de bɛ gouvernement minnu b'u ka kuma lamɛn o ye ka fɛɛrɛ kɛ ka kɛlɛ wuli jamana kɔnɔ walasa u bɛ se ka na wa n bɛ min fɔ an ɲɛna a tubabu ninnu bɛɛ da bɛ file kelen na da bɛ bɛɛ da bɛ file kelen na a américain o a français o a nations unies o a minusma o je ne sais pas a quoi quoi o comme kɔsa in na sisan ɛɛ parce que da bɛ file kelen na niveau ko de don puissance ninnu fana bɛɛ bɛ da file kelen na o kɔrɔ ye jumɛn ye o bɛɛ bɛ ka hɛrɛ de nɔfɛ irisi nana an ka jamana kɔnɔ an y'a ye k'an ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o fana nana o ta ɲini de la ɔ olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ u b'an dɛmɛ sécurité la olu fana bɛ se ka min sɔrɔ ɔ gazi ni fɛn minnu b'an fɛ yan olu fana bɛ se ka marché sɔrɔ cogo minnu na jago an b'a di dɔ ma parce que i b'a ye k'a fɔ a bɔli fɛnw tout ça kuma dɔ la i b'a ye fɛn ninnu minnu b'a expertise bɛ minnu na kosɛbɛ olu de bɛ se ka baara kɛ an b'o o sara de kan diɲɛ in na donc fo mɔgɔw ka o yɔrɔnin de faamu mɔgɔw ka o yɔrɔnin de faamu donc ka foli ta k'a di ortm ma o bɔra ka jɛmukan in kɛ a diyara ne ye kosɛbɛ a ti ɲɛ fo n ka nin foli kɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ fɔlɔ ye n ka bɔ ka ortm fo ça c'est ma toute première fois spécialement an bɛ delila k'u fo mais ka bɔ ka vidéo k'a kan ten nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye n k'a kɛ parce que n ka émission apprécier wa a émission sugu a kana to k'a kɛ français la dɛ a y'a kɛ bamanankan na a y'a kɛ kana kan min bɛ yen maliyɛnw b'a mɛn an ka cakɛdaw fana an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka wulikajɔw dɔw kɛ ko pour que an ka kanw an ka kanw ka don ba la ne bɛ tiɲɛ d'u ma tiɲɛw de don jamana fɛn fɛn taara ɲɛ a y'a a bɛɛ y'a ka kan de don ba la a jamanaba ninnu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ka kan de fɔ nka an ka histoire tɛ kelen ye comme colonisation nana an fɛ tubabuw y'u ka kanw jagoya an kan an bɛ k'a fɔ an bɛ bɔ a la dɔɔni dɔɔni de parce que an ka fɛn caman bɛ yen a sɛbɛnni sɛbɛnni taamasiyɛn minnu bɛ an bolo sisan o ye français de ye a français o tɛ sɛbɛnni taamasiyɛnw de barikalen don an bolo sisan hali n'i y'a sɔrɔ bamanankan bɛ ka sɛbɛn ma mɔgɔ caman de bɛ yen minnu t'o dɔn fɔlɔ nko mɔgɔw bɛ ka wulikajɔw sabati donc gouvernement yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ faransɛ an t'a jɔsi ka bɔ yɔrɔnin kelen na mɛ kan wɛrɛw bɛ ɲini i n'a fɔ bamanankan fɔra cogo min na k'a den kɛrɛfɛ par exemple n'i ye alizeri jateminɛ faransɛ bɛ fɔ yen arabu de barika ka bon mɛ faransɛ fana b'u ka fɛnw na donc faransɛ fana bɛ u ka fɛnw na donc il faut que nous soyons ouverts donc an k'an yɛrɛ dayɛlɛ kan minnu bɛ yen minnu bɛ se ka anw nafa don nataw la an bɛ taga o sira kan n'i y'a ye waati tɛmɛnenw na chinois tun bɛ kalan an fɛ yan risiw tun bɛ kalan an fɛ yan dɔwɛrɛ tɛ an ni risiw de tun bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo Modibo Keyita ninnu ka waati la donc n'an ye ɲɔgɔn ka kan mɛn a bɛ kɛ sababu ye sanni feere baara caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya an bolo

an bɛ se k'o fana ta donc an ka eh, cakɛda minnu bɛ yen an k'a essayer parce que an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni de an bɛ taa n'a ye gouvernement ka effort dɔw kɛra mais effort kan ka continuer de an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni an ka réunion ba minnu na assemblée ni fɛn ninnu na tuma kelen kelen hali n'a bɛ se ka kɛ siɲɛ fila n'a y'a fɔ français la a b'a fɔ eh, eh, bamanankan na fana pour que c'est vrai que o de bɛ ah, jamanadenw kanu don aw la quoi o de bɛ aw kanu don an kanu bɛ don ɲɔgɔn na o de la quoi n'i ye mɔgɔ min ka kan fɔ dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye a tigi ye quoi i y'a faamu ni angilɛ ye bamanankan fɔ sisan bamananw bɛ sin k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ ten est-ce que a ɲɛ b'a la fɛn tɛ ko mɔgɔ kan ka négliger quoi n'i ye maliyɛn ye angilɛ fɔ a t'i kɛ angilɛ ye mɛ ni angilɛ y'a mɛn angilɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye a yɛrɛ dɔ ye cogoya dɔ la han donc ko ninnu bɛ ten an bɛ taga o sira fɛ dɔɔni baaraw bɛ ɲɛ sɔrɔ la donc an bɛ bɔ kuma na yan ka foli di ORTM ma tuguni ni jɛmukan ye a y'a ɲininka ɲɔgɔnsu a y'a caya programme minnu bɛ yen ni tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ ka maliyɛnw nafa a b'a bɛɛ ye ka to yen an bɛ période exceptionnelle de la an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen de la an ka teleso kan ka kɛ teleso ye teleso minnu bɛ a ka kɛ une télé combative une télé vraiment engagée pour le bonheur des Maliens an bɛ mankan fɛn fɛn an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔw kalan ka dɔgɔ jamana kɔnɔ faamuyali bɛrɛ tɛ yen ni minnu mana dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn ka faamuyali dɔɔni sɔrɔ olu t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔ ka kalan bilen tuguni pour que olu ka fɛrɛ mɔgɔ tɔw ma han hakɛ caman bɛ yen jamanadenw a bɛ jamanadenw nafa mɛ tellement fonction publique ni baarakɛla cakɛda foroba cakɛda yɔrɔ la ha fɛn caman bɛ yen dɔrɔn a bɛ kɛ wari tɛ minɛ la foyi tɛ minɛ la mɛ jamanadenw t'a kalama kɔmi u t'a kalama minnu fana kalannen don u ye kalan dɔɔni kɛ olu fɛ dɔrɔn olu fana ka nasɔngɔ minɛ yɔrɔ de n'i nana dɔrɔn u bɛ wari minɛ la n'i nana dɔrɔn wari minɛ na hali n'i y'a sɔrɔ wari tun ye kɛmɛ fila de ye n'i nana dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye waa kelen sara kɛmɛ naani sara kɛmɛ duuru sara k'a sɔrɔ e t'a kalama wa a kɛcogo u b'a kɛcogo kɛ souvent n'i k'u ma k'i ka resi d'u ma dɔrɔn n'i ma farati i n'u bɛ kɛlɛ donc il faut que fonction publique baarakɛlaw fana k'u yɛrɛ don minɛn kɔnɔ quoi n'i ye nin kɛ dɔrɔn i bɛ baara bila

o bɛɛ y'a terme dɔw de ye an kan ka réfléchir jaabi la jagokɛla b'i ka jagofɛn bɔ pour que i ka sɔrɔ de kɛ i ka tɔnɔ de sɔrɔ de ɔ mɛ n'i ye feerefɛn bɔ ka bila ni tɔnɔ ma sɔrɔ a la a ka da a la k'a fɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔw ye an ka baara kɔnɔna na donc an bɔra k'o de fɔ foli an b'a ta k'a di ortm ma n'i y'a sɔrɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'an ka video lajɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko an bɛ segin tɔgɔ kan tɔgɔ de yakuba dɔn ne de ye chaîne in créer investir an bɛ kuma baarako kan an b'a ɲini i fɛ i kɛ abonné an ka chaîne na walasa don nataw la an ka videow kana se ka fɔ i kɔ
ka taa an ka gafe kɔrɔw yuguba k'an ka dɔnniya kɔrɔ siraw dɔw dɔn ka don kalanbulon dɔw kɔnɔ min n'an bɛnbaw tun y'o dilan an yɛrɛ dilanni kama an yɛrɛ basigili kama wa n'olu y'o kɛ k'o se hakɛ la fo diɲɛ bɛɛ y'an ko mɛn ɔ o tɔnɔ bɛ se ka bɔ bi cogo di an ka fila in fara ɲɔgɔn kan ça fait duguma minan belebeleba minan anw ka jate la o kan ka kɛ kɔrɔlen de an bɛnbaw ye min dilan ka di an ma kura min n'o nana tintin an da la an tɛ se ka ban a la pewu sabu fan dɔ fɛ a bɛ mago dɔ ɲa an ni diɲɛ cɛ ɔ an b'o yɔrɔ de sugandi sisan k'o kɛ minɛn fitinin ye k'o sigi a kɔnɔ nka bi n'i ye baaraw taabolo minɛ minɛn fitinin de bɛ duguma ko ka minɛn belebeleba tintin o kɔnɔ o tɛ se ka kɛ hmm. an tɛ se ka kɛnɛmafɛn ta k'an b'an yɛrɛkun kɛ o kɔnɔnafɛn ye i n'a fɔ ka kɛnɛmafɛn fusaya sokɔnɔfɛn ye an b'an yɛrɛ de ta fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛnɛmafɛn nafama yɔrɔ dɔɔnin ta k'o don an ta kɔnɔ diɲɛ jamana bɛɛ y'a kɛ ten nin cogo de la k'a fɔ nin gɛlɛya min filɛ k'a b'an kelen kan o tɛ o a bɛ diɲɛ fan bɛɛ nka n'i ye hakili jagabɔ k'i tuloma da ka kow fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ o de kama n b'a fɔ siɲɛ caman n ko an bɛ yɔrɔ min na bi n'an ko ko ka mali ko lakuraya ko ka jamana in kanu don an bɛɛ la ka miirina kura ta an k'an cɛ siri ka mali kɛ fɛn ye an bɛ se ka waso ni min ye ŋaniya ɲumanya dɔrɔn t'a ɲa mhm. ŋaniya ka ɲi o dɔrɔn t'a ɲa f'i ka se i jɔyɔrɔ min i jeniyɔrɔ min minan min taabolo min ani kun min f'i k'o de dɔn ka se o la n'o tɛ i ŋaniya ɲumantɔ baaratɔ i bɛ taa tiɲɛni kɛ mhm. ça fait ko in gɛlɛya o de ye a b'i ko sisan nɔ minan fila de b'an bolo ɔ fila in bɛ bɛn ɲɔgɔn ma cogo di a bɛ darɔ bɛn ɲɔgɔn ma cogo di kɛlɛ b'o yɔrɔ de la ne ka faamuyali la ɔ mais ni ne ye e yɛrɛ ɲininka sisan e yɛrɛ iba i fana ye foroba baarakɛla ye o i fana bɛ administration kɔnɔ i bɛ jamana tɔgɔla baara kɛ bi bi na an ka jamana foroba baara bɛ cogo di a ka kɛnɛ wa est ce que a bɛ ka jamana kɔnɔdenw wasa baara kɛcogo a bɛ k'an wasa wa ayiwa kuma de bɛ na ni kuma ye an bɛ yɔrɔ dɔ la tile faso baara an tɛ se ka ban a ma cogo si la nka eh, ne donna administration kɔnɔ an b'a fɔ cogo min na faso baara ni a fangabulonw ka ko dɔw de dilan waati nka ne tɛ faso baarakɛla ye n tɛ fonctionnaire ye n ye n ban ka don a dabɔnkama don sabu n y'a ye n b'a kalanna tuma min k'a kɔnɔkow dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ min sɛbɛnnen bɛ ani min bɛ kɛ u tɛ kelen ye u ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan ni baji donc mɔgɔ tɛ kala ye ka t'i ɲɛ curu a la bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn ne bɛ n yɛrɛ dɔn cogo min n bɛ baara kɛ cogo min n ka laɲini ye min ye k'a fɔ ko n bɛ taa n yɛrɛ bila minan kɔnɔ i bɛ bila mɔgɔw ka eh, n b'a fɔ cogo di jate kɔnɔ minnu n'u ko i ka min kɛ i jagoyalen bɛ k'o kɛ e dun b'a dɔn a bɛ kɛla kun min na o tɛ bɛn i ma walima a bɛ fɔla k'i k'a kɛ cogo min o t'i taabolo ye kɛlɛ bɛ bɔ a la ɔ yanni i ka taa don bɛɛ kɛ kɛlɛ ye i bɛ taa dɔ k'i yɛrɛ ye fan wɛrɛ fɛ nka ni faso mago jɔr'i la n'u y'i wele aa karisa nin yɔrɔ in na anw hakili la i kan ka se k'an dɛmɛ walima an b'a fɛ i k'i jeniyɔrɔ fin ko in na o kɔni o ye jagoya ye D'accord. Donc, comme i, i, i donna mm -hmm. ka bɔ uh -huh. i bɛ dɔ dɔn a la mm -hmm. ɔ mais bi est ce que an ka mhm. jamana foroba baara ka mhm. kɛnɛ a ni la wa e yɛrɛ ka yecogo la a bɛ ka jamanadenw ni wasa wa mhm. an ko an bɛ tiɲɛ de fɔ yan dɛ ayi tiɲɛ yɛrɛ la ne ka yeli la ne ka jate la n m'a fɔ a bɛɛ kolon n m'a fɔ dɔw tɛ k'u jeniyɔrɔ fin n m'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ tɛ yen minnu san mugan san bi saba san bi naani sɛgɛn ni wɔsi y'u da u t'a dan ye tɛ tɛmɛ o kan nka n'i y'a bakuruba ta k'a bɛɛ filɛ yɔrɔ min yɛrɛ bɛ ne degun a la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye fɛn fila ye fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ an ka foroba baara la hali n'u ye ɲuman kɛ i b'a sɔrɔ u ye nafolo min tiɲɛ o ɲumankɛtɔ walima u ye nafolo min don o ɲumankɛtɔ la o tun bɛ se k'o ɲuman ɲɔgɔn tan na se an ma n'i y'an suma jamana tɔw ma o ye gɛlɛyaba dɔ ye sabu o b'a yira k'a fɔ hali min bɛ ka baara kɛ a bɛ ka baara kɛ sira dɔ fɛ min tɔnɔ ka dɔgɔn dɔnniya de t'a la wa tɛri a siɲɛ caman a dɔnniya t'a la an k'o fana fɔ filanan eh, min bɛ n degun an bɛ ka baara kɛ su ko dugusɛjɛ su ko dugusɛjɛ su ko dugusɛjɛ foroba baara tɛ sɔn o ma an ka kɔrɔlen sira fɛ an bɛnbaw ye min yira an na baara tun bɛ boloda a la dɔgɔmani o tun ye san duuru de ye a la kunbaba i n'a fɔ maliden tun bɛ kalan cogo min fo san mugan duuru olu tun bɛ baara boloda fo san mugan duuru ni ne bɛ kɛnɛ kan ne bɛ baara ju tigɛ k'an hakili jagabɔ ni min ye ka baara kɛ ni min ye de o ye ni den min bangena ne ka baara daminɛ tuma fo ka t'o den balikuya ne bɛ sira de labɛn ka baara de kɛ ka ko de dilan walasa o bɛ jɔ tuma min na ka jɔ o b'a sɔrɔ o ka mɔgɔya siga t'a la a tɛ se ka kɛ dɛsɛbaatɔ ye ɔ sisan o tɛ yen indépendance la an tun bɛ fɛn dɔ mɛn ka caya hali kudetaw tɛmɛlen ko plan quinquennal plan quinquennal sisan o tɛ fɔ mun de b'a la projet dɔ bɛ yan fɛ programme dɔ bɛ yan fɛ activité dɔ bɛ yan fɛ ni k'a bɛɛ kolonso ɲɔgɔn na k'a bɛn koba kelen ma k'i bɛ kuma dakuruba kelen fɔ jamanaden a ka wuli k'i jɔ bi bi na o tɛ yen a yɛrɛkɛlen don kojugu
Ayiwa madame Doumbia e yɛrɛ bolo an ka jamana foroba baara ka kɛnɛ a ni la wa a bɛ ka jamana wasa wa a bɛ ka jamanadenw fana wasa wa e ka jateminɛ ye mun ye o la bon o ɲininkali diyara n ye ne b'a fɔ an ka bi an ka jamana foroba baarakɛ a man kɛnɛ a man kɛnɛ degun caman b'a kɔnɔna na n y'a fɔ an ka kuma daminɛ la degun fɔlɔ ye dɔnbaliya ye fɔlɔ dɔnbaliya don foroba baarakɛlaw caman yɔrɔ dɔnbaliya fɛnɛ don jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka d'a kan n'i ye an ka faama bondaw lajɛ par exemple n'i y'an ka papiye dilanyɔrɔw lajɛ jamana ka sɛbɛnw kɔnɔ a bɛ sɛbɛn de ye ni jamana kɔnɔden taara ni papiye masina dilanni na ou bien ni kunnafoni masina ɲininkali la a ka kan a ka di a ma wagati a jan ye wagati la wa a ka kan ka d'a ma fɛnɛ fu falaki mais bi bi na a ka dɔgɔn i bɛ taga service public dɔ la k'i mago jɔna papiye dɔ la jamana ka kan ka min d'i ma fu k'i b'o sɔrɔ fu la n'i yɛrɛ n'i m'i farati a dɔw la yɛrɛ i mago bɛ sa ka d'a kan i ma wari sara donc euh, o ye bana belebeleba dɔ ye mais madame Doumbia est ce que o yɔrɔ la minnu bɛ o foroba baara ninnu kunna o sɛbɛnfura ninnu dili kunna yala olu de bɛ wari ɲini mɔgɔw la n ko ne yɛrɛ y'a jateminɛ mɔgɔw yɛrɛ de bɛ wari b'u yɛrɛ kun ka di voilà o de y'a to ne y'a fɔ a wagati a yɔrɔ la n ko bana ye fila ye bana ye foroba baarakɛlaw ta ye Bana ye minnu fana b'a sɛgɛrɛ n'o ye jamana kɔnɔdenw ta ye puisque jamana kɔnɔdenw ta u bɛ se ka faamuya olu ta caman ye dɔnbaliya ye caman bɛ yen nɔ sɛbɛn caman bɛ yen n'a bɔra i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ kalannenw kelen kelen de b'a a dɔn hali o yɛrɛ o man ca puisque mɔgɔ kalannen ka ca Mali la a cayara cogo cogo a tɛ kalanbaliw bɔ mɔgɔ kalanbali ka ca ni mɔgɔ kalannen bon n'i ye kalannen kunda lajɛ i b'a sɔrɔ a cayara cogo cogo a bɛɛ lajɛlen ta a b'a kalan mais a kɔnɔfɛn k'a dɔn k'a dɔn nakari o ka dɔgɔ filanan fana ye dɔw minnu ma taa ekɔli la ye donc olu tɛ a dɔw tɛ fɛn kalama a la donc olu bolo faama ni bonya ka kan donc n'i y'i bolo don dufa la k'a di o fana ye bonya dɔ ye Ɛɛ mais ne bolo ni olu suguw kɛra ɛɛ minnu bɛ baara kɛ jamana ka jamana tɔgɔ la faamuyali kan ka la na ka la a ye k'a fɔ a vraiment an bɛ yan nɔ jamana ka baara de la an bɛ yan musaka dɔ fana de dilannen bɛ ka bila anw ɲɛ mais anw bɛ sara min na an ka baara kɛlenw na donc a man kan an ka gɛlɛya ta ka jamanakɔnɔden sɛgɛrɛ a ka hakɛw ɲinini na donc olu ye bana caman ye an ka jamana kɔnɔ Euh, président Seydou euh, e yɛrɛ fana ka jateminɛ na an ka administration ka kɛnɛ wa yala a bɛ ka jamana wasa wa est ce que a bɛ ka jamanadenw fana wasa o ɲininkali kelen don ayi administration kɔni tɛ ka jamana wasa administration tɛ ka jamana wasa bari min bɛ baara la o t'a dɔn ale ye mun ye a bɛ min ka baara la ale t'a dɔn k'ale ye baaratigi ye o kɔrɔ ye di foroba baarakɛla bɛ jamana o ye jamanadenw ka baarakɛla de ye jamanadenw de ye baaratigi ye ɔ nka ni baaratigi kɛra ɛɛ an ye fɛn sigi sen kan min ye baaratigi ka tigiya bɔsi a la ka baarakɛla kɛ kotigi ye baarakɛla y'i yɛrɛ kɛ kotigi ye ka baaratigi sen bɔ a rɔ c'est comme n'i b'a fɔ tubabukan na anw de ye patron ye donc ninnu ye anw ka baarakɛdenw ye mɔgɔw ka se k'a faamu joona
o la foroba baarakɛla sigilen bɛ baaratigi kun kan a bɛ k'a bisi
o ye dɔnbaliya ye donc a ye dɔnbaliya min fɔ a bɛɛ b'o kɔnɔ i b'a sɔrɔ foroba baarakɛla b'a dɔn k'ale nin de ye baaratigi ye dɛ nka kɔmi baaratigi t'a ka baaratigiya yira la ɔ ale fana bɛ i digi o kan kɛ an ka administration de bɛ fɛn bɛɛ faga ne bɛ to ne bɛ to ka o fɔ kuma bɛɛ n'i ye n'i y'a ye kɛnyɛrɛye yɛrɛla baaralaw parce que ne t'a fɔ kɛnyɛrɛye minnu b'u yɛrɛ la baara n'i y'a ye a tɛ sira sɔrɔ mali la kosɛbɛ foroba baarakɛlaw de bɛ u faga bari e ye fɛnnin dɔ daminɛ i ma nugu fɔlɔ don o don dɔ bɛ na ko ka fɛn dɔ d'ale ma e ma tɔnɔ min sɔrɔ n'a fɔra k'e k'o wari bɔ yala e ka e, e, e, jago bɛ taa ɲɛfɛ cogo di tɔnɔ bɛ dun jagokun bɛ dun ka sɔrɔ i ma taga yɔrɔ jan o ye kelen ye ni a ye baara fana ni baara dir'i ma ni sanni dira dɔw ma sisan ɛ min y'a d'i ma o de b'a fɔ i bɛna nin di ne ma Donc u b'i bolo tɔnɔmi k'a da i kɔ a dun fɔra ko n bolo bila n k'i sɔn o tɛ mɔgɔ sɛbɛya ye ɔ anw dun fana ta ye o de ye a bɛɛ ye n bolo bila n k'i sɔn de ye a bɛ f'i ye n'i ma nin di n t'a d'i ma donc foroba baara kɛra yɛrɛ jeninkaɲimi ye bɛɛ bolo an tɛ jeninkaɲimi na bilen n y'o fɔ don an bɛ kɛnɛkaraba la bari k'i lasigi k'a fɔ bon n'i ma nin kɛ n t'a kɛ a bɛna kɛ fana aw bɛ baara boloda k'a musaka bɛɛ labɛn i bɛ t'a sɔrɔ baara foyi tɛ kɛ nka a musaka bɛ dun bɛn bɛ k'o bɛɛ kan Mais foroba baarakɛla kelen tɛ ani minnu bɛ ɲɛfɛ baaratigi min fana bɛ ɲɛfɛ kɔmi o t'a dɔn k'ale ye baaratigi ye ale fana kɛra taɲinina y'a kɔnɔ o kosɔn an ka foroba baara a tɛ baaratigi nafa bi a bɛ ka baarakɛla de nafa a tɛ ka jamana a kɛ kun ye jamana min ye jamana ka hɛrɛ foyi t'a kɔnɔ an ye jamana bila dingɛ kɔnɔ an yɛrɛ bɛɛ bɛ dingɛ kɔnɔ a duurulen don an bɛɛ da la an bɛɛ beretigi bɛ ɲɔgɔn kɔ kuma bɛɛ ni min ye min sɔrɔ o b'o da o kun
ala ka ɲuman bɔ a ko la aw ah, baara minɛ o kɔni o tɛ baara dɛ eh, donc baarakɛyɔrɔ kɔni kɛ y'a fɔ cogo min na taɲiniyɔrɔ de ye mm. eh, a ŋanamuŋanamu ni a ko kuntan ka ca mm. an bɛ don min i ko bi eh, o tun ye an ka jɔsen fɔlɔ ye mm. an bɛna don filanan kɔnɔ o bɛ tali kɛ hali bi an bɛ malikurako de la n'a ma ɲa k'an bɛ malikurako la a ka kan an ka bɔ nin kɛko jugu ninnu kɔnɔ i janko jamana ka foroba cakɛdaw dayɛlɛ la Yaasa ka jamana jɔyɔrɔ fa jamanadenw makow ɲɛnabɔli la, ka jamana surunya jamana kɔnɔdenw na, i ka kan ka wuli ka taa fɛn min ɲɛnabɔ dugu la, n'o nana i yɛrɛ naka kɔrɔ, o ye taa ni ka segin kuntaala jan bɔlen ye i ma, o ye musaka caman bɔlen ye i kan. Ɔ nka ni a fɔra k'o tɛ ka kɛ a cogo la ka ban, o y'i k'a dɔn a bilalen ye bolo wɛrɛ kan. An bɛ don min i ko bi, an bɛɛ de b'a la ko Mali kura, Mali kura. Yalama Mali kura in mako bɛ foroba cakɛda sugu jumɛn de la yaasa mali kura ko ka sabati yiriwa ka se ka kɛ a kɛcogo la an jamana kɔnɔdenw fana ka se ka alihamudulilayi fɔ eh, madame Doumbia bon ne bolo jamana mago bɛ eh, ko minnu na walasa jamana bɛ taa ɲɛ surtout jamana kɔnɔdenw bɛ mali kura min ɲini na an bɛ se k'o sɔrɔ an bɛ eh, an ka ɲɛmɔgɔw fo fɔlɔ parce que u bɛ ka baara minnu kɛ eh, ŋaniya ɲuman don donc an b'u fo mais eh, halisa baara tɔ ka ca baara tɔ ka ca donc eh, min ye mali kura ko ye ah, ne bolo ni eh, faamuyali kɛla la eh, jamana kɔnɔden e k'a dɔn k'e jɔyɔrɔ bɛ cogo min na baarakɛla fɛnɛ k'a dɔn ko ale jɔyɔrɔ fɛnɛ bɛ ten tɔ donc ni olu ye o dɔn a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ yen faamuyali bɛ k'o la mais o tɛ se ka kɛ fɛnɛ mali kura in tɛ se ka kɛ fɛnɛ fo fasoden kura fɔlɔ ka jɔ fasoden kura ye jɔn ye parce que n'an ko ko maliden kura mali kura mali kura bɛ daminɛ ni institution ɲɛnamaw de ye ni y'an ka jamana jɔsenbaw ye n'o ye faso baarakɛyɔrɔ ɲɛnama belebelebaw ye cakɛdabaw ye donc fo olu ka sinsin sinsinbere la bere min jɔlen don kosɛbɛ donc ni o ko ɲɛnabɔra an bɛ se ka mali kura ko lawaleya a bɛ se ka jɔ fɛnɛ ni institution bɔra puisque institution tɛ masini ye k'a bɛ baara kɛ a yɛrɛ ma mɔgɔ de bɛ wele o de bɛ baara kɛ institution kɔnɔ ka jamana ka laɲini ka lasabati donc o mɔgɔ kelen kelen na o bɛ se ka bɔ ne la i n'a fɔ bɛ se ka bɔ an lamɛnbaga bɛɛ la donc o bɛɛ lajɛlen k'a bila a kun na mali ko ye bɛɛ lajɛlen de ta ye i bɛ se k'a ɲini k'i yɛrɛ ta tɔpɔtɔ cogo min na ni faso baara kalifal'i la i k'a kɛ diinɛ ni ŋaniya ye i k'a lawaleya ten k'a ɲini jamana fɛnɛ jamana faamaw fɛnɛ fɛ an ka gafe minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ Sinon gafe sanfɛla ninnu u cɛ ka ɲi kosɛbɛ papi sɛbɛnni minnu b'u kan n'i y'a lamɛn a lamɛnni ka di kojugu mais i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ min ye ka kuma ninnu laɲini ninnu lawaleya olu bɛ na ni baara ye donc mun de bɛ na ni o ye a ka a caman ye ɛɛ n m'a fɔ kulubalilakaw ka ca a la wari wari ɲini yɔrɔ fɛ mais a caman fɛnɛ dɔnbaliya ye donc walasa an bɛ se ka mali kura in jɔ il faut que jamana mali malidenw ka kunnafoniya kosɛbɛ eh, ɲina kana kɛ eh, kunnafoni dibaliya kunnafoni ko eh, saliya kana k'a la sanga ni waati malidenw ka kunnafoniya u ka jo n'u ka hakɛw la ka ɲɛsi jamana ma ka ɲɛsi u yɛrɛbakun ma sigida la bɛɛ kelen kelen n'a yɔrɔ
n'ala sɔnna n tɔma e yɛrɛ bolo an bɛ mali kura ko min na n'an bɛ yɛlɛ n'a ye dɔɔni dɔɔni mali kura mako bɛ foroba baarakɛda sugu jumɛnw de la an bɛ don min ko bi n'i ye a ta e yɛrɛ ka dabada ma
ne ka faamuyali la an ka kan k'an sinsin an bɛnbaw ye u tɛgɛ da yɔrɔ minnu na foroba baara u ko walasa a ka kɛ u ye fɛn damadamaw fɔ k'a bila ni wagati bɛ a cogo la kow bɛ u cogo la u da sera a ma ko ka foroba baara sigi minɛnba saba kɔnɔ a fɔlɔ yan de ye mali ye anw ye malidenw ye mali la yɛrɛmara de bɛ yen yɛrɛ fanga tɛ yen yɛrɛ mara de bɛ yen yɛrɛ fanga tɛ yen donc baara in bɛ kɛ foroba baara bɛ kɛ yɛrɛ mara hukumu kɔnɔ cogo di u y'o fɔ ni yɛrɛ mara dɛsɛra ko fanga bɛ boli fanga bɛ boli cogo di foroba baarala dɔ de fɛnɛ b'o kɛ u y'o fɛnɛ fɔ ɔ nka yɛrɛ mara wo fanga boli wo k'a bɛɛ bɛ taa dan yɔrɔ jumɛn Ni se tigi ye, an dabaa Ma Ala. O ko min ka kɛ ani min man ka kɛ. Safa, ko b'o cogo la. Nin bɛɛ n'a baara taabolo don. O ko ni kow b'u cogo la, jamana basigilen don, baara ka kan ka kɛ sira min fɛ, u ye fɛn mugan de fɔ. Nka an da tɛ se ka don o bɛɛ la nin kɛnɛ in kan bi. Ni kow t'u cogo la, i n'a fɔ sisan, anw bɛ lahalaya min na sisan, kow t'u cogo la. ko fɛn duuru an k'an sinsin fɛn duuru de kan ɔ o kɔnɔna na fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ foroba baarala k'a ka kuma ni an ye a kana kuma an ma kuma ni an ye kana kuma an ma bi bi in na mali foroba baaralaw bɛ kuma an ma de u tɛ kuma n'an ye n fa tarawele da sera ma sisan foroba baarakɛla anw ka lɛnpo ni takisi de bɛ e sara la bi bi in na tubabu y'an sɔn minan kura min na ko kalo sara ka jɔ i ye o kalo sara nin dɛ anw de bɛ k'o di e ma o tuma e y'an ka baarakɛla de e tɛ se ka ko kɛ e tɛ se ka fɛn fɔ e tɛ se ka ko daminɛ min ma fɔ anw ye ka pereperelatigɛ a dabɔkun ye mun ye a laɲini ye mun ye wa an ka sɔn a ma o kɔfɛ de a bɛ kɛ nka bi u y'a firi a kun kan min man'u t'i kun na min mana diya u ye u b'o kɛ k'o tintin an kan ni lala a ɲana an ye dɔɔnin tɔmɔ a kɔnɔ a bɛ fɔ a karisa bɛ baara kɛ n'a ma ɲa fɛnɛ ayiwa a doni b'anw kan fo an den fo an mɔden O ma fɔ o sɛbɛnnen tɛ tubabu sira fɛ o sɛbɛnnen tɛ an ka kɔrɔlen sira fɛ o tɛ o ka bɔ a la filanan n'u kumana an fɛ anw de bɛ mun kɛ sisan kuma nin kɔnɔna na jumɛn de bɛ bɛn anw ka mɔgɔya dilanni ma anw de b'o fɔ ɔ olu minnu ni dannaya dar'u kan k'u ka baara kɛ ka bɛn o ma olu bɛ wuli ka t'o baara kɛ sisan k'o sanjikɔrɔ wɔsi kɛ fo ka ɲa ka kɛ anw sago ye n'o tɛ a tɛ dabila ɔ bi an t'o fɛnɛ ye ni baara bɛ daminɛ 7 heures 45 dɔw bɛ na 10 heures 10 heures ni midi cɛ u b'a fɔ ko daraka 15 heures bɛ se u b'a fɔ ko réunion o taalen so e bɛ tila ka taa kalo sara ta dɔw yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ t'u taayɔrɔ dɔn bon bi nin gɛlɛya minnu filɛ nin ye ala barika la jamana wɛrɛw bɛ yen minnu tun fɛnɛ ni nin kow bɛ ɲɔgɔn na nka u y'a bɔ ɲɔgɔn na ka waraka ka fura sɔrɔ a la ka fu siri k'a ban min bɛ ne dabali ban anw ka ɲɛmɔgɔw bɛ taga o jamana kelenw la yɔrɔ minnu n'a ɲɛnabɔra k'a ban u b'a dɔn olu y'a baara k'a ban mun na halisa u tɛ na ni o taabolo ɲɔgɔn ye k'o dilan k'o bɛn anw ka ko ma bibi in na minɛnw dilannen bɛ mansinw bɛ dondaw la Ee fɛn bɛ yen i bɛ yɔrɔ min hali i ka telefɔni fɛ walima i ka biro kɔnɔ n'i bɛ yen n'i tɛ yen a dɔnnen don n'i bɛ baara la n'i tɛ baara la a dɔnnen don dossier hakɛ min pa sɛbɛn hakɛ min n'i ka kan k'o baara tile kɔnɔ a dɔnnen don k'a ta i ka a b'i ko sisan ni an ka kɛ furakɛlikɛla dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ mɔgɔ min n'a ka kan ka opération kɛ n'o ko chirurgie n'a sɛbɛnna sɛbɛn papiye la nin dɔgɔtɔrɔ ka kan ka nin chirurgie hakɛ kɛ tile kɔnɔ baara hukumu kɔnɔ lɛri segin kɔnɔ a bɛ se ka operasiyɔn joli kɛ baara in yɛrɛ taabolo fɛ o bɛ dɔn n'a bɛ baara la ɲɛnɛma a ka kan ka an k'a kɛ sa mɔgɔ naani ka kan ka opere tile kɔnɔ ni mɔgɔ naani ma opere dɔrɔn a tɛ ka baara k'a cogo la nin bɛɛ jateminɛnen don nin bɛɛ i ye baara o baara ta k'a ta polisi fo gardien fo planton fo journaliste fo an lakɔlikaramɔgɔ fo min bɛ ka dɔ ɲini a yɛrɛ ye hali bɔlɔnna feerela Mais- nin bɛɛ jatelen don diɲɛ Mais- kɔnɔ mais bi professeur Ndiaye, est-ce que o dɔnniya bɛ anw fɛ yan fɔlɔ a bɛ yan kɛ o dɔnniyaw bɛ yan ɛ ne min bɛ k'a fɔ ne ma taa a funti ka bɔ ten o nka ne ye kɔsanamɔgɔ ye wa ne ye kelen de ye koyi mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ tan dɔn ka tɛmɛ ne kan minnu ye kɛmɛ ye ka tɛmɛ ne kan minnu yaalala diɲɛ kɔnɔ k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ dɔn
o tuma o b'a yira k'a fɔ hali minnu fana bɛ anw ka foroba baara olu fana kɔlɔsilen tɛ de kɔlɔsilibaliya de bɛ nin kɛ wa n'o bɛ na ni nin yɛrɛsagokɛ ninnu ye u kɔlɔsilen tɛ
nka ko tiɲɛna ka se hakɛ dɔ la u b'a dɔn foyi tɛ bɔ a la i ye baara kɛ fɛn tɛ bɔ a la i ma baara kɛ fɛn tɛ bɔ a la Ɛɛ seyidu idrisa e yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔna na an bɛ mali kura ko de la o de b'an bɛɛ ni kan an bɛ don min ko bi o mali kura in a bɛ se ka jɔ ni foroba cakɛda sugu jumɛnw de ye e yɛrɛ ka jateminɛ la
ɛɛ j a ka jɔ ni foroba sugu min ye an denmuso da sera a ma mɔgɔ sugu jumɛn bari mɔgɔw de bɛ cakɛdaw la ɔ nka a fɔra ko mɔgɔlafili sununkun tɛ yen an bi maa man ɲi juguman de ka ca ni ɲuman ye yala juguman in bɛɛ bɛ lafili wa n'a lafiliyɔrɔ tɛ yen dun fo a ka ko k'a jɛya k'a bila baara la o bɛ kɛ cogo di donc an y'a dɔn k'a fɔ foroba baara man ɲi a kɛcogo man ɲi mun b'a mun bɛ k'a kɛ o man ɲi a ŋaniya t'a la a foyi t'a la a dɔnniya t'a la a dɔn i b'a sɔrɔ a dɔnniya yɛrɛ b'a la Mais a caman bɛ yen bi a dɔnniya t'u la bari musa tile la u tun bɛ foroba baarakɛlaw ta ka fɛn dege u kun n'i kɛra dirɛkitɛri ye dirɛkitɛriya baara bɛ labɛn cogo jumɛn i bɛ kalan o la o kalan bɛ k'i kun o kɛyɔrɔ tun bɛ yen i b'o kalan bon administration tun bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye i ma deli ka plasi kɛ mais yɔrɔw tun bɛ yen a bɛ ɲɛ f'i ye mais bi mɔgɔw bɛ administration baara a bɛ fɔ min ma ko les règles élémentaires c'est-à-dire que baara tɛ ɲɛ dɔnniya min kɔ o yɛrɛ tɛ mɔgɔw la donc a caman ye u t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ bilen président olu nana u nana u baarakɛyɔrɔ la cogo di u nana ɲɛmɔgɔya u y'o sɔrɔ cogo di ee e an b'o de f'i ye n ko bɛɛ y'i ka baara kɛ jagokun ye min bɛ mɔgɔ ta n'o y'a ka baara baarakɛyɔrɔ kɛ jagokun ye a tɛna tabali ta wa e ye mɔgɔ ta an ye mɔgɔw ye yan diplɔmu foyi t'u bolo diplɔmu bɛ san i kɔmi an bɛ taa marabatiga san cogo min e y'o ta ne ye u ye a ye nɔti san e yɛrɛ k'a lajɛ bɛka i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ kalanyɔrɔ o i bɛ taa an ka ekɔli bɛɛ nɔti bɛ san dɔw bɛ diplɔmu sɔrɔ u ma na ekɔli la san bɛɛ e b'i munumunu n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye e mana taa o sigilen sɔrɔ tabali kɔfɛ k'o dɔgɔtɔrɔ ye e ni ala cɛ o bolo bɛ gosi e b'i sɔn o k'e opere wa e mana taa justice la ka t'o sigilen sɔrɔ yen k'o de bɛna sariya tigɛ a dun ma se ekɔli la don kelen o bɛ mun tigɛ a bɛ wari de tigɛ a ko n tɛna sariya tigɛ donc nin bɛɛ lajɛlen an ye o nɔti san n'o o diplɔmu san n'i wulila i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mali la diplɔmu bɛɛ fo n'i ma min ɲini hmm. fo n'i ma wari bila i kun a bɛna kɛ min ye ka sira t'o la ɔ ni e fana bɛ ta baara la n'i kan ka ta min b'i ta n'o ko k'i ka miliyɔn kelen sara hmm. e ye miliyɔn kelen sara ka don n'e donna i ka i ka hakilila fɔlɔ ye mun ye
i ye min sara i b'o ɲini i ye min sara i b'o ɲini mais i tɛ dan o ɲinini ma dɛ i fana b'o ɲɔgɔn caman de ɲini ɔ nin bɛɛ lajɛlen n'i ye nin bɛɛ tugun tugu ɲɔgɔn na o de bɛ yen mais mali n'an bɛ fɛ ka mali kura kɛ parce que an bɛ dingɛ dingɛ kɔnɔ an ka jogo juguya an ka sɔn juguya de y'an jigi dingɛ kɔnɔ o sɔn in n'o ma tigɛ ka bɔ an na An tɛ an mali kura tɛ yen ayi sɔn min b'an na n'o y'an lase nin kunko ma n'o sɔn ma bɔ mɔgɔw la mali kura foyi tɛ yen a y'a fɔ sisan ko bɛɛ ka a kɛ i yɛrɛ kan o kɔrɔ ye mun ye n'an bɛ yɛlɛma kɛ yɛlɛma bɛ daminɛ ne yɛrɛ de kan fɔlɔ fo ne ka sɔn sɔn jugu min bɛ n na n k'o de tigɛ ni n ma sɔn fanga de b'a tigɛ o kɔrɔ ye mun ye an ka mɔgɔ ta mɔgɔ laadiri an ka mɔgɔ ɲini jamana kanu bɛ min na jamana ka ɲɛta dusu bɛ min kɔnɔ parce que a bɛɛ tɛ n ye nin kalan kɛ o ne hakili b'a la ɛɛ 1965 Modibo tile Taa kɛra ekɔliw la huitième lakɔlidenw ni minnu bɛ fɛ ka kɛ lakɔli karamɔgɔ ye an tɔɲɔgɔnw caman bɔra ka taga eh, eh, eh, an dɔnbaga ekɔlidenw caman tagara kalan na ten a dɔnniya tun t'u la mais a dɔnniya minimum dir'u ma ala ni dusu ani faso kanu u kɛra lakɔli karamɔgɔ ɲuman ye an bɛ indépendance ta tuma min mɔgɔ kalannenbaw tun t'an bolo parce que tubabuw ka kalan ni eh, anglɛw ka kalan tɛ kelen ye anglɛw y'u ka koloni mɔgɔw kalan ka doctorat niveau tun b'olu bara mais anw ka mɔgɔ caman bɛ yen An ka docteur minnu kɛra ingénieur an bɛ indépendance ta tuma min a tun bɛ dan bolokɔniden na bon n'olu tigi tara k'u bila baara la a dɔnniya tun t'u la nka dusu b'u kɔnɔ faso kanu b'u la wa i bɛ maloya i bilala baara min na o ma ɲɛ o k'a fɔ k'a ma ɲɛ mm. a maloya b'i la mm. o kosɔn mɔgɔw a dɔnniya t'u la mais u ye baara kɛ ka ɲɛ ka nafa sɔrɔ ka nafa ladon jamana kɔnɔ n'an bɛ mali kura jɔ mɔgɔ bɛ dilan fɔlɔ de ka mɔgɔ dilan ka mɔgɔ ɲuman ɲini k'o bila an ɲɛfɛ ni ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔla n'o ko k'a bɛ kɛ tan a ka kɛ ten parce que an tɛna mɔgɔ lafili o mais mɔgɔw bɛ dilan diyagoya parce que diyagoya kɔrɔ ye mun ye parce que diya saba de tun bɛ yen diyagoya diya diya ani goyagoya an bɛmaw kun b'o de kɛ diyagoya kɔrɔ ye mun ye karisa i bɛ nin baara kɛ a diyar'i ye a ma diy'i ye i b'a kɛ Mais est-ce que n'an ka sisan taabolo bɛ taa ni ɲɔgɔn ye jɔn bɛ na parce que an bɛ démocratie la an bɛ droit de l'homme kow la ne y'a fɔ cogo o t'an donnen ye dictature kɔnɔ ayi dɛ diyagoya tɛ dictature ye o diyagoya kɔrɔ ye mun ye i bilala baara min na i b'a kɛ ka ɲɛ a diyar'i ye a ma diya i ye i b'a kɛ ka ɲɛ n bɛn'a lajɛ n'a ma ɲɛ min ka kan ka da i kan n b'o da i kan donc hali n'a man d'i ye baara k'a ɲɛ o de ɲinitɔ don goya goya de ye dictature ye i sɔnna i banna i b'a kɛ ale ka sira tɛ a ɲali la a ɲɛna a ma ɲa ale bɛ fɛ dɔrɔn e k'a kɛ o de ye dictature ye mais diyagoya in o de fanga kun mana bɔ i bilala min na f'i k'a kɛ ka ɲɛ de fanga kun y'o de ye parce que mara mana kɛ cogo cogo ni fanga t'a la demokarasiw lajɛ kɛ e b'a ɲɛna ko e, e, e, bere t'u bolo de mais mais Traoré nin ko min filɛ nin est-ce que nin ye anw dɔrɔn ka jamana ye a bɛ n'a fɔ nin yɛrɛ sagokɛ in foroba cakɛdaw la a waralen don farafinna jamana caman kɔnɔ an dɔrɔn tɛ farafinna kelen tɛ diɲɛ bɛɛ don mais ah. bɛɛ bɛɛ bɛ ka fura ɲini i ta la bɛɛ bɛ fura fana sɔrɔ i ta la Et, ne y'a kalan fɛn Singapour premier ministre a ko k'ale kɛra ɲɛmɔgɔ ye san min ale y'i sigi k'i miiri k'i miiri k'i miiri ale ɲɛ b'a la sira fila dɔrɔn de b'ale bolo ale bɛ se ka taa min fɛ sira fɔlɔ a b'a ka dudenw wele k'a teriw wele u b'u sigi jamana kan ka jamana wari k'u sago ye ka jamanadenw bila fantanya kɔnɔ ani sɛgɛn ni tɔɔrɔya sifa bɛɛ kɔnɔ a ko filanan ale ka jamana bɛ kɔfɛ ale ka jamanaden ɲumanw ɲini a n'u ka jɛ ka baara kɛ u ka jamana ka bɔ kɔfɛla la ka n'a bila ten kan a ko k'ale ye o filanan in de ta D'accord. Donc euh, Traoré an b'a lajɛ ka dɔɔni fara an taamasen kan k'a sabu kɛ euh, waati cogoyaw ye hali bi minnu ɲɛ b'an na tele kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo nka minnu fana b'a la k'an lamɛn euh, arajo mali kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye euh, ORTM bolofara arajo sow bɛ mali fan o fan fɛ an b'u bɛɛ fo k'u baarakɛlaw fo k'a fɔ an bɛ malikurako kɛnɛ de kan Mali kura ko min ye maliden bɛɛ lajɛlen haminanko ye wa min fana ni an bɛɛ lajɛlen ka kan ka an cɛsiri o Mali kura ko sabatili la n'o bɛna kɛ sababu ye ka Mali bɔ nin gɛlɛya ninnu dingɛ kɔnɔna na ni an bɛɛ lajɛlen sɔnna ka dusu ta ka jamana in kanu ka baara kɛ a kɛcogo la ni Ala sɔnna a ma o bɛ se ka ɲɛnabɔ ɛɛ kɔrɔfɔw bɛna kuncɛ nka an bɛna ɛɛ madame Dunbiya fan fɛ madame Dunbiya e yɛrɛ bolo sisan Mali administration n'o y'an ka foroba baara ye a ko bɛ se ka lasanuya cogo di? a bɛ se ka furan k'a jɛ cogo di a bɛ se ka nafa lase jamana ma cogo di a bɛ se ka nafa lase jamanadenw ma cogo di ni a fɔra ko e yɛrɛ ka o hakilina dɔ di an ma e ka fɔta bɛ kɛ mun ye eh, miniti kelen ni tila kɔnɔ bon ne ka fɔta bɛ kɛ min ye o la o ye an ka da ɲɔgɔn na ye jamana kɔnɔdenw ka da ɲɛmɔgɔw la ɲɛmɔgɔw fana k'a dɔn k'u bɛ baara min na ko jamana kɔnɔdenw ka baara kɛta don donc bɛɛ k'i ka kɛta dɔn donc n'o kɛra a ka ca a la fɛ fili caman bɛ o bɛ bɔ baara la o bɛ bɔ kow la bɛɛ k'i ka kɛta dɔn n bɛ fɛ k'a fɔ jamana kɔnɔ n'a fɔ n bɛ segin kɔ dɔɔnin administration kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen olu kɛlen don jagokun de ye caman t'a nakun dɔn bon anw yɛrɛ ko kuma dɔw la ko kalan yɛrɛ diplôme yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ tuguni ko relation n fa bɛ nin yɔrɔ in na n dɔnbaga bɛ nin yɔrɔ in na donc n'o bɛ mɔgɔ mɔgɔ ni relation bɛ mɔgɔ mɔgɔ la bi bi in na e de bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ eh, faso sigi na donc il faut que o de ka dabila fɛn ka di mɔgɔ ma min ni min ka kan donc euh, n'o kɛra a ka ca a la fɛ eh, fɛn caman fili caman bɛ yen o baara la k'a ɲini fɛnɛ jamana kɔnɔdenw ka jamana k'a bila u kun na faso jɔ a bɛ daminɛ i yɛrɛ bakun de la fɔlɔ Puisque n'a fɔra jamana a tiɲɛna a tiɲɛna an caman bɛ an bolo ɲɛsin jɛ- ɲɛmɔgɔw de ma mais an k'a dɔn ko an kɔ mɔgɔw fɛnɛ sen nɔ caman b'a la donc ni bɛɛ y'i ka kɛta ɲini k'a ye k'a dɔn k'a kɛ fɛnɛ a ka ca a la fɛ minnu fɛnɛ bɛ ɲɛfɛ o b'a to olu fɛnɛ caman tɛ don fili la puisque hali n'i bɛ fɛ ka don ko dɔw la n'i yɛrɛ ɲɛ b'a la i ni mɔgɔ min b'a la a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ko caman kalama e sigikun ye min ye a ka ca a la fɛ i bɛ dan sira la fɛn caman bɛ i tɛ se k'o kɛ donc k'o ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka e, ɲini halisa ka jamana in k'a ɲini k'a dɔn ka administration k'a ɲini k'a dɔn a ka kɛ kɛ kɛ euh, fɛnkɛ a ka kɛwalew ye min ye a ka baara ye minnu ye ani olu yɛrɛ jɔda ye minnu ye kelen mɔgɔ kelen kelen na jamana kɔnɔ jamana taabolo la bon o ye dɔ ye filanan fɛnɛ ye mun ye an b'a ɲini halisa eh, an ka jamana kɔnɔ eh, marabagaw fɛ an ka ba don halisa an ka eh, yɛrɛkow la an ka surtout an ka institution minnu bɛ sen na donc an ka ɲini halisa an ka baba don o la
n'ala sɔnna ayiwa ibrahim mhm. e yɛrɛ fana bolo eh, an ka administration bɛ se ka lasanuya cogo di mhm. a bɛ se ka labaaraya cogo di mhm. yaasa a ka nafa lase jamana ni jamana kɔnɔdenw ma
yɔrɔ fila bi bi n'a cogoya fɛ dɛ sinon n y'a f'i ye n ko ni jamana baara don an bɛ taa fɔ mun kan nka sisan an mago bɛ jumɛn de la teliya teliya la ne ka jate la ko fila kelen an ka dokayidara kɔnɔ o misali dɔnnen don an fɛ an b'an sinsin ni karamɔgɔ dɔ tɔgɔ ye n'u ko ko madu fajala keyita administrateur civil tun don temps colon na kan an bɛ kan minnu fɔ a bilala ka taa yɔrɔ yɔrɔ mali jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko a bangena yen de hmm? a ni maaw bɛ sigi ka kuma a b'u ka kow faamuya a b'i dege u ka kan na ka se hakɛ la a bɛ k'u dɔ ye anw ko ko langue officielle ko le français a ka bɔ yen mali kan bɛɛ ka kɛ langue de travail ye a bɛɛ ne ye sɔmɔnɔ ye gɛlɛya bɛ n ni eaux et forêts cɛ n ye sɔmɔnɔkan dege alphabétisation n y'a dege n bɛ se k'a sɛbɛn n bɛ n yɛrɛ ɲɛnabɔ n'a ye nka ni n ko n bɛ taga kuma eaux et forêts directeur fɛ ɲɛmɔgɔ fɛ ko fo n k'a sɛbɛn français la o ye tatiɲɛ dunun fɔlen ye ne kun directeur wo eaux et forêts agent don a dun bɛɛ ye ne ka baarakɛla de ye an fa ko ten u bɛɛ ye ne ka jɔn de ye ɔ mun na ne ka kan ka jagoya kan fɔ olu ye olu de bɛ ne ka kan lamɛn olu de bɛ baara kɛ ne ka kan ye kelen fila n ko gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan jamana wɛrɛw bɛ yen minnu y'o ɲɛnabɔ k'a ban n m'a fɔ u ye dɔ bɔ a la dɛ ayi u y'a kɛ de k'a ban o o o to o tɛ kuma o kuma tɛ fɔ olu fɛ yen tuguni yɛrɛ o banna pewu sisan an ka wuli an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sisan an minnu a bɛ fɔ an minnu ma ko mɔgɔ kalannenw n'an bɛ foroba baaraw la walima anw mago bɛ foroba baarakɛlaw la ka kow ɲɛnabɔ sabu mɔgɔ kalannen bɛ kalanbali bɔ dibi la fɛn fɛn sɛbɛnnen don ko nin ye mali sariya dɔ ye nin ye taabolo dɔ ye ko kow kan ka dilan nin cogo la bɛɛ k'i jija min sɛbɛnnen don a ka kɛ ten n'an ye bɛɛ y'a bila a kɛcogo la ni min ka ɲi a kɔnɔ o bɛ da kɛnɛ kan ni min fɛnɛ man ɲi a kɔnɔ an b'a ye a nin min sɛbɛnna ja nin man ɲi nin n'an taabolo tɛ bɛn nin n'an ka laɲini tɛ bɛn nin n'an ka mɔgɔya tɛ bɛn nin n'an ka malidenya tɛ bɛn o tuma an b'a yɛlɛma k'a dilan ka bɛn n'an taabolo ye diɲɛ bɛɛ y'a kɛ ten anw de fɛ yen fɛnw bɛ sɛbɛn a tɛ waleya abada i tɛ se k'a dɔn n'a ka ɲi n'a man ɲi an bɛ to ɲɔgɔn sɔsɔ de la dɔrɔn an bɛ e bɛ hakilinata fɔ ne bɛ hakilinata fɔ e bɛ hakili mun de b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na e bɛ ka min fɔ dɛ o ka kɛ ne bɛ ka min fɔ o ka kɛ n'a waleyara n'a sɔrɔ e de ta ka ɲi ka tɛmɛ ne ta kan o bɛ dɔn an ka t'o fila fɛ fɔlɔ n'ala sɔnna ɛɛ président Sedu e fana bolo saniya jumɛn de ka kan ka kɛ ka ɲɛsin an ka administration ma yaasa a ka se ka faso wasa ka fasodenw fana wasa a ye a ye yɔrɔ min fɔ ɛɛ ka administration sanuya o kɔrɔ ye mun ye fo administration ni a bɛ baara kɛ minnu ye u ka se ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲa Maninka in ko ko fɛn tigi k'a lɔn a dunbaga k'a dun ne ye baara tigi ye a nafa tɛ n kan ne yɛrɛ bɛ siran baarakɛla ɲa ne bɛ mun nafa sɔrɔ o la fo administration sigira minnu kama fo kuma ka don u ni ɲɔgɔn tɛ bi bi na i bɛ jamanadenw ɲininka u dalen tɛ mɔgɔ kalannenw na cogoya si la a fan si bonya ni dannaya tɛ yen an bɛ ɲuman kɛ cogo di mali kura bɛ sɔrɔ cogo di fo kuma ka don et puis kuma sɛbɛlama nkalontigɛ ka dabila n'i ye nkalon tigɛ a ka fɔ i ye nkalon tigɛ n'i ye kojugu kɛ a ka fɔ karisa nin man ɲi o de tun bɛ yen fɔlɔ nin man ɲi nin dabila n'i m'a dabila i ka ɲangi n'i ye baara ɲuman kɛ i ka fo n'i ye juguman fana kɛ i ka ɲangi o de ka daminɛ minnu ka kan ka ɲangili kɛ olu ka ɲangi n'olu fana m'a kɛ mɔgɔ cogoyaw ka sɔrɔ labɛnw ka kɛ ɲangilikɛlaw yɛrɛ ka ɲangi n'u t'u ka baara kɛ o kɔrɔ ye mun ye fo an ka ɲɛmɔgɔ ɲuman ɲɛmɔgɔ ɲuman ɲɛmɔgɔ ladiriw bɛɛ lajɛlen an kelen kelen ka kɛ yɛrɛ dɔnna ye ka an ka kan yɛrɛ ye a ye min fɔ an kan an ka kan kelen kelen bɛɛ ka kɛ baara kɛ kan ye an bɛnbaw ye baara kɛ an ka kanw de la U ma baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kan na ni kan kelen kelen bɛɛ kɛra baara kɛ kan ye sisan i b'a ye ala an tɛ san duuru kɛ fili bɛ kɛ mali ma
n'ala sɔnna an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun b'a la k'an lajɛ tele la ani minnu tun b'a kan k'an lamɛn arajo kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ka bi kumasen tun bɛ an ka jamana foroba baara de kan foroba baara aw k'a dɔn k'a fɔ a sigira cogo di nafa jumɛn de b'a la ka ɲɛsin jamana ni jamanadenw ma yala o nafa ninnu a bɛ ka sɔrɔ an fɛ wa an y'i k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman fɔ o kan mali kurako fana na mali kura mako bɛ foroba baara kɛ yɔrɔ sugu jumɛnw de la n'o bɛ kɛ sababuya ye ka mali kurako sabati ka jamanadenw fana ka lafiya ka o bɛɛ lajɛlen fana bɔ dibi la an ye dɔ fɔ nin kan ani madamu dunbiya eh, mariam eh, ture ni ale ye cpm tɔnden ye ani k'a dɔn k'a fɔ eh, sariya baarakɛla fana don ani ka taa se awa n tɔɔma ma n'o ye professeur ibrahima njayi ale ye do kayidara o fana eh, ɲininikɛla ye o karamɔgɔ jɔlen don ani jogo ni maaya o fana tɔn ɲɛmaa n'o ye seyidu idrisa tarawele ye an ni olu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi su in na ko kura ka se ka faamuyali caman di aw ma an bɛ aw fo aw ka tulomajɔ la ka dugawu kɛ mali kura ko yarabi ala k'a sabati an ka jamana foroba ca ala k'a sinsin ala k'a to hali bi an ka dusu ta ka jamana kanu ka baara kɛ lakika ani ala ɲɛsiran ye o kan ala k'o kɛ kira kanu kama sɔli ala rasuli ala ka waati wɛrɛ don an garijɛgɛ la